Is breá leis na páistí like Mamaí a chloisteáil ag canadh agus tugann sé cineál muinín agus na focla dhób cén chaoi le é sin a dhéanamh agus fiú feiceann tú na páistí breathnú ar na Mamaís or you know tá siad just go hiomlán i ngrá leob agus just teastaíonn beagáinín an mhuinín sin amantaí dhuinn fhéin mar go leor againn you know níl sé seo déanta againn cheana, níl muid théis páiste a thóigeáil cheana. Tá muid anseo i mBunscoil Scoil Sailearna. agus bíonn muid ag déanamh rangannaí, ceol faoi chineál, bhuel, rangannaí go thuismitheoirí agus go leanaí óga faoi dhá mhí dhéag.
Leis an fhírinne a rá, seod é an tríú gasúr atá againne agus rinne mé rangannaí mar seo leis an bheirt is sine ach ní raibh aon rangannaí ar fáil trí Ghaeilge agus nuair a chuala mé go raibh Áine ag cur tús le rangannaí Gaeilge, léim mé isteach sa rang! Sea, a Sheáin, tá Seán ag iarraidh a bheith ag baint a chuid spraoi as an mála, is maith linne. Bhí páiste a'msa, Oscar, bhí sé aon bhliain, bliain ó shoin anois. Nuair a thosaigh mé amach, bhí mé ag cur go leor brú orm féin, you know, feiceann tú ar Instagram agus Facebook agus TikTok, na máithreachaí seo, is iad ag goil chuig rangannaí, is iad ag goil ag snámh, is iad ag déanamh chuile shórt. Bhreathnaigh mé thart an raibh aon cheann ann as Gaeilge mar sin ceann de na rudaí is tábhachtaí dhomsa agus mé ag tóigeáil Oscar go bhfuil Gaeilge aige agus just ní raibh aon rud thart thrí Ghaeilge. Bhí aithne a'm ar cúpla duine a raibh páiste óg acub ag an am a raibh ag tóigeáil a gcuid gasúr i nGaeilge agus dúirt mé you know is an truaí nach bhfuil rud eicínt thart agus d'fhéadfadh muid a bheith ag fanacht is ag fanacht go dtiocfadh an lá go mbeadh rud eicínt ar siúl agus dúirt mé sure déanfaidh mé fhéin é. Is oibrí shóisialta mé ach rinne mé cúrsaí drámaíochta, rinne mé. cúrsa i síceolaíocht leanaí, rinne mé cúpla rud so bhí na scileanna a'm le rud eicínt a chur le chéile agus deireadh an lae níl ann ach cineál comhluadar agus píosa spraoi go na gasúir freisin. Bíonn go leor amhránaíocht ann, geáitsíocht. Bíonn Áine iontach ag iarraidh muid a threorú i dtaobh cén chaoi is dóigh bond a dhéanamh lenár ngasúir. trí ceol agus amhránaíocht agus drámaíocht. Tá sé in ann a bheith an-uaigneach nuair atá gasúir óga a'd sa mbaile. Comhluadar, píosa spraoi agus cairdeas le tuismitheoirí nua, tá sé go hálainn. Bhí maidin amháin anseo, tháinig mé fhéin isteach is ní raibh Oscar théis am codladh agus just bhí mé, oh sorry, bhí mé ag dul amú or rud eicínt so mé, ní mé actually théis codladh romhaith, ní, níor chodail Oscar aréir agus just dhúisigh chuile dhuine suas so níor, níor chodail mise, meas tú fiacla, meas tú seo agus just an cineál ehm comhluadair sin agus muid ag tabhairt misneach dhá chéile agus ní airíonn tú go bhfuil aon duine ag cur breithiúnas ort nó ag inse duit cé atá le déanamh ach just ag éisteacht leat agus a rá oh listen tá mé sa mbád céanna leat nó tá tú ag déanamh go maith nó tá tú ag déanamh chuile shórt. ceart nó you know tá sé deacair agus just é sin a chloisteáil uaidh dhuine eicínt eile you know tá sé deacair.
Is breá leis é, yeah. Tá sé an-tábhachtach dhomsa freisin mar sé Seán an duine is óige go bhfuil am a'inn an bheirt a'inn linn féin agus feicim an forbairt atá déanta aige sa rang le gasúir eile, Agus domsa mar thuismitheoir freisin. Is féidir ríomhphost a chur a'msa ag gasúirlegaeilge at gmail dot com agus beidh mise in ann an t-eolas a thabhairt dhaoib agus tá fáilte roimh chuile dhuine anseo is tá muid an-bhuíoch do Chaitríona Ní Bhéarra i Scoil Sailearna a chuir an seomra seo ar fáil agus chomh maith leis sin i rith na bliana bhí muid ag úsáid seomra i gColáiste Lurgan so tá muid an-bhuíoch do Mhícheál ansin freisin.